etu tikulandireni nonse amene mukutionera chigawo chinochi tangoti tatiyeni tingozungulira mu mzinda wa blantyre blantyre tu ndi uh, umodzi mwa mizinda imene ili ndithu yooneka bwino makamaka kwathu kuno ku malawi mukhoza kuona kuti apa tikudutsa pa queens roundabout ndipo uku kuli building chimenechi chibuilding chabwino chodabwitsa ndithu tikulowera ndithu msewu umenewu wa ku queen elizabeth komanso ku uh, college ija ya zamankhwala college of uh, medicine ya ndithu tingofuna kuti tingoonetsana zochitika ziwiri zitatu takhalani pompo osayiwalanso kupanga subscribe like komanso comment and share tingofuna tikuonetseni kuti mzinda umenewu kodi misewu yake imayenda bwanji msewu umenewu tifuna tikatulukire ku ci e, kuja kuli church cha katolika china chake chabwino komanso dera limene la ci apa tikudutsa mandala mbali inayi ndi kumene kuli uh, mpanda umenewu wa university amene college of medicine school imene kumachitika za ukadaulo wa zamankhwala mankhwala e koma tikukamba ndithu nkhani imeneyi msewu umene ukuoneka kukongola chonchi kukadayera koma ndi msewu wachabechabe kamdima kakangogwa olebvini kukuwala chonchi chifukwa ndi msewu umenenso ana amasikini e anthu aja amene amapemphapempha m'misewu amachita ndithu zinthu zawo nthawi zina zosakhala bwino umakumana ndi anthu mmenemo umangomva kuti g ti- ti- tione ina yake basi kenako umangozindikira kuti akulanda foni akulanda ndalama zochitika zimakhala zambiri mu mzinda wa blantyre umangoona kukongola ndithu mmene mukuoneramo kuti ayi ndi kamzinda ndithu kowala munthu ukhoza kuyenda wapansi kuchokera ndithu uh, pamene papa pa queens elizabeth queen elizabeth ndithu mwina kumalowera chaku uh, kwa kudya uku koma osaponda dothi chifukwa adakonza ndithu mwadongosolo lake bwinobwino ndithu mmene zinthu zake zima onekera tikupemphani kuti mukhale pomwepo chifukwa tikhale tikuonetsani zinthu zochitika mmene momwe msewu umene ukuchokera makamaka kumenekuku kwa pa queen queens elizabeth roundabout ndipo ukulowera makamaka chaku ci kumenekuku eya ndithu tikutero ndithu pamudzi pano kuti takhalani pompo chifukwa ifetu timakunyadirani nthawi ina iliyonse imene ife takonza kavidiyo inu mumakhala muli pamenepa kuonerera komanso anthu amene simunapange subscribe timapempha mobwerezabwereza kuti tapangani subscribe chifukwa nkhani zabwino zabwino ngati zimenezi sizimafunika kuti inuyo zizikuphonyani tapanga video ina yake imene timafotokoza nkhani ziwiri zitatu zokhuza ku ndirande ngati simunayionere just go back to our old videos and check that video Muyenera kuti muonere ndithu chifukwa muli nkhani ziwiri zitatu zodabwitsa komanso zopereka chidwi. Tchechi chimene mukuchiona patsogolocho ndi tchechi chimene timanena kuti cha ku CI cha Akatolika chakalekale kwambiri ndipo chimasunga history ya mzinda umenewuwu wa Blantyre. Ee, amene mumakhala m'Blantyre komanso mumapemphera pa tchechi chimenechi, ndikhulupirira kuti mukumvetsetsa bwino zimene ndiku tanthauza apa ndithu tikufuna tilowere mbali imeneyi ah, kumpemba kuti tikaone kuti kodi msewu umene unawonso umaoneka motani tikupempha kuti tapangani subscribe like comment komanso share kuti inu ndi ife pamodzi pano tiziyendera limodzi komanso tizitha kugawana nkhani ziwiri zitatu